nwoke amụ ibi a unu na-afụ ebe a mkpi na-agbara ọha ewu ọla nne na ọla nwa atụkwana ya 21 years n'ime ụlọ nga hei ọ gịnị ka nwoke mere ọ tụbara nwa side chicken ya ime bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee nwatakịrị dị 14 years ka nwoke a je kpọrọ wee na-agba egwu alakịrịpụtụ na-atụrụ nwatakịrị ụtụ amụ unu afụkwala ụmụazị kịta egwu ibu amụ ha sịkwa atụ fa nke bụ na ya bụ nwatakịrị na nwoke a na-alarị ya larịgide ya maka ife ahụ ofu ugboro ka ọ larị o wee dị ime ya bụ nwatakịrị asapụghị ọnụ wee gwa nne ya na mm, mkpi na-agbara ọha ewu a na-ala ya bụ nne ya na ọ na-abịakwa ala ya bụ nwatakịrị bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee maka ndị na-eje ala ụmụazị ọ bụ ya bụ nwatakịrị meghere gị ọkpa ị la ọ bụ na ị forcerụ ya force wee la ị lagide ha kwa e jide ị na-ejekwa nga gị ebekwa anya m anya m e wee na-akọwa na oke mkpi unu na-afụ ebe a na afa ya bụ Akpa na ife a nụnwa melụ na Oyo State o wee bụrụ na nwoke a nwere side chicken ya na ya na-ayọ ọ na-anụkwa nwaanyị o ji ụmụ ọ dịkwa 50 years mgbe okooko unu na-afụ ebe a ọ nya ka utu kenibere nwoke a ma amaghị ife ọ ṅụrụ utu wee keniwe ya na ọ ṅụrụ ife a na-aṅụ maka gbagagba nwata rigoro ọkwe wee ṅụcha utu ya wee kwụrụ ọtọ nwoke wee jebekwa ebe ọ na-eje asọkwa ịnụ na nke side chicken ya ka o jee sọkị ọ nya ka o luru ebe ahụ ọ kpọghọkwọ nwaanyị na phone gwa ya na ọ na-abịa nwaanyị amaghọkwa na ọ na-abịa na ọ dịka ya bụ nwoke bụ o kenihakwa ya o bulenwu o yikọlụsịrị pant ya na trouser ya ọ na-agba ka o luru ebe ahụ ọ nya ka nwoke luru ọ bụ na nwaanyị anọghị n'ụlọ na onye nọ n'ụlọ bụ nwa ya bụ nwaanyị hei maka ụmụ nwaanyị na-akpọbata ụmụ nwoke n'ụlọ ị mụtalụ nwa ọ sọkwa ya ya bụrụ nwoke ka ị mụrụ ọ sọkwa ya nya bụrụ nwaanyị ka ị mụrụ ị dazi na-akpọbata akara ogheri n'ụlọ be ọ bụrụ na ịla ọtụ gụọ nya bụ nke nwoke o jekwụọ ụgwọ ụlọ ebe oriri na ọṅụṅụ unu eje ebe ahụ nwere aṅụrị ma ọ bụ i jee na bie ị nwere aṅụrị ị nabakwa be na ọ bụghị mgbe bụ ọ gụwa nwoke ọ kwọchara ụkwụ bịa be olesizikwa na ọ nya na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ mụ amaghị mana nya bụ ife adịghị mma maka onye ji ụmụntakịrị na ọ kwa ya ka efulefu nwoke amụ ibi a unu na-afụ ebe a chọrọ nwaanyị wee bịa ọ bụrụ na nwaanyị anọghọ n'ụlọ na onye nọ n'ụlọ bụ nwa ya bụ nwaanyị onye nke dị 14 years na nwatakịrị na-awụ ahụ before efulefu a wee bịa ọ nya ka nwoke a bịara ama m na o ji key ka ego odo depend ebe fa bi mbụ ndị nwanụ nwoke anụzie ka mmiri na-ada kwarelelele kwarelelele kwatakwata ama m na o che na ọ side chicken ya na-awụ ahụ onye nke ọ na-alarị ọ bazie ebe ahụ o wee bụrụ na nwa nwaanyị a nwa dị 14 years na nwatakịrị a na-awụ ahụ hei nwoke wee gụgba nwatakịrị mmadụ ebe ọ na-awụ ahụ ọ na-egwe ya anya ahụ ụmụazị alakwụrụ pim efurefu unu na-afụ ebe a mụtara ọgbọ nya bụ nwatakịrị wee gụgba nwa mmadụ tọdo ya aka na akpịrị kpuchie ya ọnụ wee dawarịrị ya gbawa ya egwu alakịrị pụta hei tụbalụ nwatakịrị ụtụ amụ gbawa iche na mmadụ bụ ewu n'ime ebe ya bụ nwatakịrị na-awụ ahụ ọnya ka ọ lachara nwatakịrị a amakwọ m na mbọsị izizi nwatakịrị lara ọsha ụdị ife ahụ ka ọ na ọhọ maka ọ bụrụ mbọsị izi nne ya kwesịrị ịma na o jeghị ericha abata o nwere ka nwa ahụ ya esi aga ọbara ya apụ ya n'ahụ ka ọ na ya bụ nwatakịrị agwaghị nne ya ka ọ na nwoke a tiri ya bụ nwatakịrị ụjọ n'ahụ kpata na ya bụ nwatakịrị agwaghị nne ya amakwụ na mo na enwekwa ebe ya bụ nwatakịrị kwu na nwoke sị ya ekwuna na ife nwatakịrị kwuru bụ na nwoke a kpuchiri ya aka n'ọnụ tọdo ya aka n'akpịrị wee na-atụrụ ya ụtụ amụ. Ọnya ka a na-akọwa na ya bụ ife a mechalụ, amazịkwa m ma nwoke a ọ continue na-eme ka ofu ugboro ahụ o mere ka o mechara o meezi ọzọ, amakwa m. Mana onye mere ofu ugboro ntu ọ na-abịa ebe ahụ, ọ ya likekwa ka o mee nke ugboro naabọ. After all, ọ ya sị na ọ chụọ onye nke a tachiri atachi bụrụ tashịị karịa nke side chicken ọ na-alarị. n'ọkwa ya ka a na-akọwazị o na o meghọ n'izu na o meghọ n'ọnwa nwatakịrị wee bụwa ọnụ mmiri hei nne nwatakịrị wee na-ajụ ya ọ gịnị ka ị na-agbara agbọ kedu ife ị na-abụrụ ọnụ mmiri nwatakịrị na-aya nke bụ na nne ya ebue wee ruo n'ụlọ ọgwụ ka ọ mara n'ife na-aya nwa ya o wee bụ na ya bụ nwatakịrị dị ime hei e wee sị ya nne onye tụbara nne ya na-ajụzi ya o wee sị ya na ọ mpa na-abịa alarị ya bụ mma ya na onye nwa tụbara ya ime nwaanyị wee tibe anya m anya m o anya m anya m ọ ka e si wee jee malizi ife megide nwaanyị o jee n'aka ndị uwe ojii wee jee kpee nwoke unu na-afụ ebe a ọkwa ntu a ka aka na-abụsi wee gọ nwoke otu aka e wee kpụrụ ya wee kpụpụọ ya ụlọ ikpe ị ma ife nwoke a na-akọ ee na ya ya azụ ya bụ nwatakịrị na ya ya enedo ya anya na ọ mụọ nwa na ọ ya akwụ ụgwọ ife niile na ọ ya adị eri nri na ọ ya afụ na agụụ agụghọ fa a sị ya na ọhọ ya ife a na-ekwu E wee maa nwoke anụnwa 20 years ka ọ ya alụ n'ime ụlọ nga ọ lụchaa ya pụta ọkwa ọ ya abụzikwa na ngedegwu ya ya adazikwa akwụ ọtọ amụ ya ya adazikwa akwụ ọtọ amụ ya ya nọzi n'ime ụlọ nga wee nwụọ pii nọọ ife ọ ya alụ n'ime ụlọ mkpọrọ e medụrụ ya ebere ọ bụrụ na fa amanye ya nga mkpụrụ ọka nwoke na-ayọ na-asị gbagharị ya na-asị gbagharị ya na ọ maghị ụma na ụtụ ya etinyere ya na nsogbu a sị ya kee nke bụ na ọ maghị ụma ọ maghị na ya bụ nwatakịrị na o rubeghị ife eji ụmụazị eme na iwu gọọmenti mabidoro ịdakpo ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme n'ike na onye mere ya na ọ ya eje nga nwoke na-ayọ na ka ya zụwa nwa ka ya take responsibility alụ ọ tọrọ na ya ya eme nke nwa mee nke ọzọ ekwe ekwe ọkwa ntu a ka e si kpọrọ nwoke wee jee hanye n'ime ụlọ nga unu afụgonu side chicken ya ọ na-ararị ma o zughịrị ya nọọ ịdakpo nwa side chicken ya bụ nke ọ chọkwazi efurefu a nwekwa nwaanyị n'ụlọ nwee nwa ye otu nwunye ya ezughịrị ya o nwekwa side chicken o zughịrị ya nọọ nwa side chicken ya hei ọ gịnị ka a ya-akpọ nke a ndị ọma nke fa ama nke onye ọzọ unu like ide emebi nke mmadụ ma nke unu unu echekwaba ya i jewenụ nga i jecha pụta ị fụ n'ife utu kotere ọkwa nke nnụtị ka m wetara maka ndị na-alike ife mkparị amụ ebe ụmụntakịrị erubeghị ife e ji ụmụazị eme nọ imegide ha kwa aka jide nekwo nekwo nga kechikwa utu jekwa ebe ụmụ akwụna na-anọ jekwa ebe ndị hookup na-anọ ife ị chọrọ na ị kwụọ fa ụgwọ gị na fa na-apịrị ya etu i si chọọ fa enye onye nyejuo onye afọ hapụnụ ụmụazị ka fa gụọ akwụkwọ hapụnụ ụmụazị ka fa toruo ife e ji ụmụazị eme unu adazi na-atụrụ ụmụazị ntakịrị utu amụ ha anụ ka unu ji